Мы махуэхэм адыгэу дунейм тетым ягу къагъэкӏыж лъэпкъ щӏыхьым зи псэр щӏэзытахэр, Кавказ зауэм кърикӏуахэр. Тхыдэм дриплъэжмэ, абы дерс къыхэтхрэ ди пщэдейр едгъэфӏэкӏуэным дыхущӏэкъуу дыпсэун хуейщ. Апхуэдэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ нэхъыбэу зиӏэн хуейри щӏалэгъуалэрщ. Псом хуэмыдэу, гулъытэ хуэщӏыпхъэу къыдолъытэ, хамэ къэрал къыщалъхуауэ, абы щапӏауэ ди хэкужь ди гъащӏэ щыдухуэнщ жаӏэу къэзыгъэзэжахэм. Апхуэдэу, дэ къедгъэблэгъащ Тыркум къалэ зырызым къыщыхъуа, Хэкум къэкӏуэжу Зы гуп зэрыгъэхъуахэу мыбдеж щӏэныгъэ зэзыгъэгъуэт, уэрэдым, макъамэм дихьэх, куэдым нэӏуасэ яхуэхъуахэу Чылархэ Насрэн, Нанейхэ Онур, Шэрджэсхэ Жамберг сымэ.
Дызэрыщыгъуазэщи, щӏэныгъэ зэбгъэгъуэтыну дэбдежи ухуейу щытмэ, бгъуэтынущ. Тыркум университет мызуи мытӏуи хъарзынэу щӏэныгъэ щызэбгъэгъуэтыфу иӏэщ.

Фэ-щэ?
Дэри гъуэгум дэ дызэпсэлъауэ щыта Жамбергрэ сэрэ. Хэкум мыу къэкӏуэну нэхъ тыншыр еджапӏэрати, абы визэ нэхъ тыншу къыдитыну жытӏэри и абдей бюджет ӏуэхухьэм дыхэтыну нэхъ тыншу деджэфыну жытӏэри абы щхьэ дыкъэкӏуа, сыкъэкӏуауэ щыта сэ. нэхъ ди хэкум, ди лъэпкъым хэтхьэ цӏыхухэм сызэрыцӏыхуну, абыхэм и адыебзэкӏэ, абыхэм и щытыкӏэ, и уэрэдкӏэ, псалъэкӏэ, псэукӏэхьэ сеплъыну схуейти абы щхьэ нэхъ сыкъэкӏуауэра.
Дауикӏ, мис апхуэдэу хэкумкӏэ фыкъекъуну, фи гур мыбыкӏэ къыщыӏэу щытын щхьэкӏэ, фи унагъуэм гъэсэныгъэ къыфбгъэдалъхьэр, унагъуэм къыщекӏуэкӏ псалъэмакъыр. Сэ сщӏэрэ, унагъуэм къыщекӏуэкӏ хъыбархэм куэдым фхуаущия къыщӏэкӏынщ. Сыт хуэдэ хъыбар, сыт хуэдэ ущие, апхуэдэу фи адэ фи анэм къабгъэдэкӏауэ, фи адэ фи анэм къывжаӏауэ нэхъ фигу къинахэр? Сыцӏыкӏум щыгъуэ сощӏэж, тхьэмахуэ махуэхэм сыкъэтэджу си адэр лэжьапӏэм мыкӏуамэ щытамэ кассетишхуэхэр мыпхуэдэу щыӏэу щыта япэм, илъэс тӏощӏ ипэ. Мис апхуэдэ кассетэ куэд диӏэу щытат а хэкум къикӏыжауэ. Кабардинкэм ейуэ, Налмэсым, модкӏэ Адыгейм ейуэ. Ахьэм сеплърэ сехуапӏэт, сехъуапсэт сэ сызэрыцӏыкӏунитӏэ лъандэрэ сыкъафэти, хэку теухуауэ япэ дыдэу сыт пщӏэр, ну сыт уи нэгу щӏэкӏыр жыфӏэу щытмэ, ар Кабардинкэ ансамблрэ

Егъакӏуэ еджакӏуэ хуэдэу лэжьа жаӏэурэ зыхэтяти, ну ди адэм жезӏам щыгъуэ дэкӏу ар сыт сыт щхьэ жаӏа мыдэ еджапӏэ бгъуэтаӏэ жаӏати. Етӏани си гум илъхьэр жысӏа иужьынкӏэ къагурыӏуэри къыздэӏэпыкъуа дэ. Жанберк, уэ-щэ, сыт уэ жыпӏэфынур абы теухуауэ? Уей сэр ара сэ хэкум сыкӏуэнщ жысӏа. Си адэр, си адэр зыри жиӏам, кӏуэ жаӏэ. Абы щхьэ сыкъэкӏуа мыдэ. Нтӏэ, мис апхуэдэу щытевухуэм, абы фыщыхуэкӏуэм щыгъуэ. Дауикӏ, адэ-анэр умылъагъуу зэман куэдкӏэ, махуэ къэс укӏуэжыфӏым, махуэ къэс плъагъуӏым, къызгуроӏуэ интернеткӏэ видео звонок сыткӏэ уопсэлъэф, ауэ иджыри фыщӏалэщӏэу, Курыт еджапӏэ къэвуха къудейуэ, фи ныбжьыр жыжьэ нэмысауэ, тегушхуэгъуейтэ апхуэдэу фыкъежьэну. Уэ тегушхуэгъуейтэм, ауэ, мыбыкӏэ дыкъэкӏуэжри, дызэригугъуэм хуэдиз гугъу дехьакъымэ. Сэ си щхьэкӏэ къызощтэри, мамэ и къуэ цӏыкӏу жыхуаӏэм хуэдэщ сэри. Ауэ мыбдеж дызэрыгъуэтыжри, дыщызэгъусэм щыгъуэ нэхъ тынш хъуат ди ӏуэхухэр.
Сэркӏэ уеплъмэ, сэ сыздэпсэу общежитием, пятэ общежитием сыщопсэу, абдеж тётяхэр диӏэ.

Фогу мащӏэт ари. Махуэ къэс дыуэршэрт, си къуэ цӏыкӏу жери и дей сыкӏуэт сэри, нанэ цӏыкӏу жызӏэри и дей сыкӏуэти, иджысту ар лажьэкъым. Абы щхьэ иджысту гугъу сехьыну щӏэздза. Анэ пэлъытэу къыдбгъэдэта апхуэдэ куэд. Фэ фи унагъуэхэм адыгэ хабзэр къыщекӏуэкӏыу, моу нэхъыжьхэм я хъыбару сыт къинауэ жыфӏэфыну?
Нэхъыжьхэм щхьэ япэкӏэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цӏэ сэ Щӏэт. Ди адэрэ и фӏэфӏт ди къуажэхэм и фӏэфӏт Жэбагъы, Жэбагъы жаӏэурэ мо хабзэм Жэбагъыра абы псалъэхэр федэӏуэн хуей жаӏэурэ куэд зыхэсхт. Абы иужьынкӏэ хабзэм щхьэ Тыркум дыбгъэдэту, дыхэсу Къалъхуати, Тыркум я щытыкӏэ, тыркухэраӏым и мынэ жыхуэсӏэр. Ауэ, ну, капитализм и городышхуэхэм, хабзэхэм тетыфкъым. Да. Городышхуэхэм нэхъ псынщӏэу укӏуэн хуей, узэуэн хуей жаӏэ. Зэхуэдэ сеплъым. Ауэ сытми, абдей, сыт мыр, мор, сыт жытӏэурэ унэм дыщыӏэху, нэгъуэщӏт. Уэрамым дыщӏэкӏыжкӏэ цӏыхухэр нэгъуэщӏ щытт, ди адэ ди анэхэм ещхьтэкъым. Адыгэр дылъагъумэ, адыгэхэм я унэм хьэщӏапӏэ дыкӏуамэ, мис къыдгурыӏуэт, ди дейр нэгъуэщӏ жытӏэри, хабзэм дытет си гугъэ. Ди адэ, ди анэ Тхьэм и Шыкуркӏэ. Адыгебзэри ар тӏур фӏы дыдэу мэпсалъэхэт езыхьэр. Ауэ ди дейкӏэ япсалъэтэкъым, тэмэму къыдгурымыӏуэн щхьа. Я игисту щӏедза адыгебзэри зэпсэлъэну. Шыпхъуитӏыр, нтӏэ, шыпхъуитӏыр къакӏуэру, ауэ псэлъэфкъыми. Дэ адыгебзэр дызэпсалъэрэ ар тӏур мыхуэдэу йоплъ моуэ жиӏауэ. Тхьэ, къыдгурыӏуэн зыгуэр йопсалъэ жаӏэурэ.
Ахэр щӏодзэ къакӏуэру. Нтӏэ, иджы нэхъ зрагъащӏэрэ? Нтӏэ.
Щӏедза, зыгуэрхьэ жаӏэурэ. Сэ сызэрыщыгъуазэщи, макъамэм, къафэм фыдихьэхым къыщынэмыщӏа, фэ иджырикӏи зэрыпсэун ӏэщӏагъэ, жаӏэмэ, дыщыуэну къыщӏэкӏынкъымэ. ӏэщӏагъэ зырыз зэвгъэгъуэтащ, хэти зрегъэгъуэт. Ухуэныгъэр къэбухауэ сыщыгъуазэ, Насрэн, ар щхьэ къыхэпхын хуей хъуа? А ӏэщӏэныгъэ къыщыхэсхар еджапӏэр къэдухумэ нэхъ тыншу лэжьыгъэ къэдгъуэтыфынкӏэ хъуну жытӏэри, ди гугъэу апхуэдэу тхауэрэ, къыхэтхауэрэ, ауэ апхуэдэ дыдэу а лэжьыгъэр лъэныкъуэкӏэ езгъэкӏуэтэкӏыу, абы сыхуэмылажьэу, зыгуэрым жиӏауэ махуэ къэс Пшынауэ ӏэщӏэныгъэр къасщтэу слэжьэн си гугъатэкъым сэ. Сыхуейт, ауэ къызэхъулӏэн си гугъатэкъым. Мис, нобэ сызэрыщыгъуазэщи, гъуазджэмкӏэ Кавказ Ищхъэрэ институтым ущоджэ. Абы пшынауэм уи ӏэзагъэр хыбогъахъуэ, дауэ къохъулӏэрэ? Япэ еджапӏэ къэзыхуам иужькӏэ ди лэжьыгъэхэри нэхъыбэ хъуащ. Аращи, зэман къэдгъуэтыным теухуауэ тӏэкӏу нэхъ гугъу дохь, еджэным теухуауэ нэхъ гугъу сохь иджы абы щхьэкӏэ. Жамбэрк, уэри сызэрыщыгъуазэщи, ухуэныгъэм и унэтӏыныгъэр къыхэпхауэ абы ущоджэ. Уэри ара щхьэусыгъуэ хъуар къыщыхэпхар? Нтӏэ. Мис, макъамэм, пшынэм дэндей фыдихьэхын щӏидзэ? Фызэрыцӏыкӏу лъандэрэ къывдэгъуэгурыкӏуэрэ ар, хьэмэрэ мыдей фыкъэкӏуэжа иужь хэкум мыдей хэкурысхэм фыдрагъэхьэхауэрэ? Мыдей щыс дэтхэнэ зыми щӏалэхьэри сэри дызэрыцӏыкӏунитӏэ лъандэрэ дыздэпсэу къалэм и Адыгэ Хасэхэм дыкӏуэурэ апхуэдэу дыкъэхъуауэрэ, къафэ, къэфакӏуэ гупхэм дыхэту, уэрэджакӏуэ гупхэм дыхэту, Дыздэпсэу къалэм, хасэхэм дыкъэхъуауэ ара.
Апхуэдэу макъамэ гуп фыхъуну, зы гупу зэхуэкӏуэным сыт фыхуэзышар, дауэ фытегушхуа хъуа абы? Дыкъыщыкӏуэжам, щӏалэгъуалэ гуп дыхъуу общежитием щӏэсу пшыней диӏэт, уэрэд жызыӏэни диӏэт, пхъэцӏыкӏи диӏэти, дэ езым гуп зэрыхъужауэ уэрэд жытӏурэ, дэ езым тӏэкӏу пщащхьэхэм дыхьэулейуэрэ дыкъалъагъури, еджапӏэм и лэжьакӏуэхэр жьыпӏэхэм къыдаджу щӏадза. Мероприятэ гуэрхэм дыхэту, пшынэ деуэу, уэрэд жытӏу апхуэдэу дыкъежьэри, сыкъыщыкӏуэжа тхьэмахуэ дыдэм сэ Лосэн Тимур къэсцӏыхуа. Дызэрыцӏыхуа лъандэрэ дызэкъуэш хуэдэурэ апхуэдэу дыздокӏуэкӏ. Абы къызжиӏауэ щыта, мыпхуэдэу идея сиӏэщ, Бзэрабзэ гуп жу гуп сщӏынущи, сыхуейт ухэзгъэтыну. Апхуэдэу дылэжьэн щӏэддзэри, итӏанэ си гъусэу щӏалэхэр къытхыхьа бзэрабзэ гупым гупым хэтхьэм уеплъу щытмэ, и ныкӏуэр хэхэсым къикӏауэ адыгэщ, мис мыбдеж щыс щӏалэхэм хуэдэу. И ныкӏуэр хэкурыс щӏалэхэращ.
Дауикӏ, мис апхуэдэу хэхэсри хэкурысри фызэхэту фыздэлажьэм кърикӏуэр фӏы къыщӏэкӏынщ. Фи фи ӏуэхури нэхъ тынш хъунщ, бзэ бзэкӏэ фызэгурыӏуэ сытыр. Сытым техуауэ?
Бзэм техуауи ахэр къыддэӏэпыкъуа куэдрэ. Итӏанэ, абыкӏэ къикӏа макъамэхэр, абыкӏэ къикӏа уэрэдхьэр, мыбыкӏэ щыӏэ хэкурыс, ну, ди артистхэр щыжаӏэм щыгъуи, нэгъуэщӏ еплъыкӏэ мэхъу,

Мыбдежым фыкъызэрыкӏуэжрэ? Дауикӏ, зы илъэсым, илъэситӏым фэ фызэрыщыӏэ илъэс зыбжанэ хъуащи, мис а зэманым къриубыдэу сыткӏэ нэхъ фефӏэкӏуауэ къэфлъытэрэ?
Сэ сызыхуей лэжьыгъэр хэсхыфа. Абы техуауэ, ну, жьыбэр сынэсауэ жысӏэнукъым, ауэ Солажьэ, си гуапэу, сызэрыхуейм техуауэ. Уи гур зыбгъэдыхьэ ӏэщӏагъэр къыхэпхащ, ара?
Аращ. Сэ нетӏэ бжесӏахьэм слъэгъуа и щытыкӏэри, псэукӏэри, зи яуситыр арати, ар сщӏыщӏа, етӏанэ Тыркум сщыӏэу щытмэ, мыдей Тхьэм жиӏэмэ сыкъэнэну щытмэ, ди щӏыбагъым къакӏуэхэм зыгуэр жесӏэну псалъитӏ сиӏэ. Чэнджэщ щытын пэш, ара? Садэӏэпыкъуну тӏэкӏу Тхьэм апхуэдэу Схуэщӏыфыну си гугъэ, хэкум къэгъэзэжыну хуейхьэм. Дауикӏ, мыбдеж фыкъыщыкӏуэжам урысыбзэри фщӏэ къыщӏэкӏынтэкъым. Адыгэбзэри апхуэдэу шэрыуэтэкъым, пэжа? Аслъэн ещӏэт, ауэ сысейр хуэдэу къэт.
Нтӏэ, мис фыкъызэрыкӏуэжрэ, дауэ бзэм нэхъ евгъэфӏэкӏуэну фхузэфӏэкӏа? Куэдым емыщхьу адрейхэр я жагъуэ ящӏыну щӏэкӏынкъым. Адрей къэкӏуэжа студентхэм техуауэ, Дэ тӏэкӏу мыбыкӏэ щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм драгъуса дапщэщи. Тыркумкӏэ къикӏыжахэр Тыркумкӏэ къикӏыжахэм и гъусэу мэпсэу, махуэр мэгъакӏуэу. Иорданием къикӏыжахэр Иорданием къикӏыжахэм и гъусэу мэпсэу. Ну, ди жагъуэ зэрыхъущи, апхуэдэу гуп, Гуп-гупурэ гуп, загуэш. гупурэ загуэшауэ апхуэдэу мэпсэухьэри, дэ

Мис иджыпсту тхыбзэкӏэ, урысыбзэкӏэ сэ сщӏэрэ, абыкӏэ фи ӏуэхур нэхъ ефӏэкӏуэну тӏэкӏу фыхущӏэкъурэ, феджэ сыту? Бзэр нэхъ зэрызывгъэщӏэн иужь фит?
Хэкум фыкӏуэри адыгэбзэ фогъащӏэ, ар фӏы, ауэ урысыбзэми фезгъэжьэ хуей жаӏэурэ. Мыбы хекурысхьэм дыбгъэдэтмэ, урысыбзэр зыхэсхынущ сэ нэхъыбэ. Тырку гупым щытым нэхърэ нэхъыфӏ хъуну. Абы щхьэ сэ ара сэлъытэр. Урысыбзэри фӏы. Ари къывощӏ. Дэ тӏэкӏу хуэмурэ ари мэхъу, ауэ нэхъ нэхъыфӏ хъур адыгэбзэра.
Дызэрыджа еджапӏэм техуауэ урысыбзэ дымыщӏу хъунутэӏымэ. Аращи, япэ дыдэ дыкъыщыкӏуам подготовительнэ дагъэхьэзырыну урысыбзэ курсым дыщӏагъэтӏысхьа зы лъэсчэ деджа абы. Ауэ зэрыжысӏащи, дапщэщи мыбыкӏэ щыӏэ ди лъэпкъэгъухэм драгъусурэ урысыбзэ дызэмыпсалъурэ сэ еджапӏэр къэзыухыху гугъу сехьа урысыбзэм техуауэ. Ну, иджысту тӏэкӏу нэхъ Тӏэкӏу, тӏэкӏу, нэхъ-нэхъыфӏ хъуа щхьэ, гугъу сехьа седжэху. Мис иджыпсту нетӏэ Насрэн и ӏэщӏагъэм тепсэлъхьа ӏэщӏагъэ къыхэфхам феджэну. Мис бзэр тэмэму умыщӏэми, гушым и анэдэлъхубзэм де, урысыбзэр илъэс бжыгъэкӏэ умыщӏауэм дей укъэкӏуауэ зы илъэс ухуеджакӏэ апхуэдэу ухуэшырыуэ хъуӏымэ, дауэ еджэну къывэхъулӏэрэ фэ? Егъэджакӏуэхэр урысыбзэ пщӏэӏым, жаӏэ. Пэж, жесӏэфӏым, депсэлъэфкъым. Абыхэм жаӏэхэр тэмэм къыдгурыӏуэфкъым, ауэ етӏанэ къауэли къызгурыӏуэкъым, жысӏэмэ, адыгэбзэ къызжеӏэу щӏедзэ езыхэр. Дэ ахуэдэу дэӏэпыкъу. Балъкъэрхьэри дэӏэпыкъуу щыт, ахуэдизу моу щыткъым. Абы щхьэ фэ фи Иностранный жыхуиӏэр апхуэдэ тэмэм мис мыхьэр тхы, мыхьэр еджэи пщэдей къакӏуэ, иджыри къакӏуэ жаӏэурэ апхуэдэу дэӏэпыкъу. Адэкӏэ ар къэвухым сыт хуэдэ мурад фиӏэ? Сэ мурад сиӏэр сто проценткӏэ проценткӏэ зыри бжесӏэфынукъым. Сыт щхьэ жыпӏэмэ Истамбулым ди унагъуэ щӏэт, сэ щӏэс. Абыхэм зы проблем мыхъумэ щытмэ, мыдейхэм инженер хуэдэу сылэжьэнкӏэрэ хъуну. Ар мыхъумэ, Къуажэм сылэжьэнкӏэрэ хъуну, къуажэм сытӏысхьу, ара сфӏэфӏыр. Жамберг, уэ щэ?
Сэ мыдей сыкъэнэну сыхуейщ, мыдей сылэжьэну сыхуейщ. Нэсрэн, уэ зэрыжыпӏащи, мыбдеж иджыри еджапӏэ ущӏэтӏысхьащ. Илъэс зытӏуӏым абы узэреджэну, куэдрэ ущеджэн хуейщ. Нтӏэ. Ухуэхьэзыру ущӏэтӏысхьа?
Си фӏэщ хъуӏым. Адэкӏэ дауэ? макъамэм нэхъ зыдебгъэхьэхыну, пшынауэм нэхъ зыдебгъэхьэхыну мурад хьэмэрэ? Аращ, си еджапӏэри аращ зытеухуар. Сощӏэ, ауэ мы къэбухар ӏэщӏыб пщӏыпэну? Уэ, сщӏыпам.
Пщӏыпа? Абы си анэ и гуапэ сщӏын хуейти, и гуапэ хъуа си гугъэ, иджы сэ сызэрыхуейм сытынчу сщоджэ. А, нэхъ, нэхъыжьым жаӏэм уедаӏуэри къэбуха, иджы уэ уигу зыхуэфӏу ухуоджэрэ? Сэ мыбыкӏэ сыкъыщыкӏуэжам щыгъуэ си адэр хамэ къэрал щылажьэт. Си анэр и закъуэу къэзгъани мыбыкӏэ сыкъэкӏуэжти, игу къеуэт ӏей дыдэу. Арати, Апхуэдэу щыхъуакӏэ зэмыхъум мамэ и гу ирихь, мамэ зэрыхуейр седжэн зысэри и гуапэ хъун щхьэ, тӏэкӏунитӏэ и гуапэ хъуми сыздэджэфӏыт. Аращи, абы зэрыхуейр къыхэсхри сыкъэкӏуауэрэ. Нтӏэ, иджыпсту уи адэ уи анэм дауэ еплърэ, зы ӏэщӏагъэр къэбухауэ етӏуанэм зэрептам? Пшынэ ӏуэхур, къэфакӏуэ ӏуэхур къэзгъэнэну зэи хуеятэкъым, ыхьэ. Иджыри нэгъуэщӏ лэжьыгъэ сиӏэу нэхъ тыншу щыпсэун сытын апхуэдэу хуейуэрати, Пхуэдиз гуп зыдгъэпэщу, зэгъусэу дылажьэу, мыбдехэм дынэсын я гугъа хъункъым, иджысту си гугъу ящӏым абы техуауэ. Арэзыщ тӏури. Сэ сызэрыщыгъуазэщи, уи адэм усэхэр итх пэжрэ? Да.
Уэри апхуэдэ унэтӏыныгъэм моуэ нэхъ ухуей хъу щыт. Абы итхэр псалъэм техуауэ, адыгэбзэ, псалъэ итхурэ, сэ тхэным техуауэ сызэчийр макъамэкӏэ къызокъэсэбэп. Къуэ закъуэм адэ-анэр къэбгъанэу Тегушхуэгъуейтэӏэ?
Ахэр къызэрыкӏуэжыныр сщӏэт.
Къэкӏуэжу. Езыхьэри куэд щӏауэ хуейт, къэкӏуэжащ. Къэкӏуэжакӏэ. Зы тхьэмахуэ ипэ. Иджы къэкӏуэжыпауэ мыбдеж щыӏэнущ ара? Нтӏэ, Тхьэм жиӏэу щытмэ.
Си адэр къэкӏуэжыпа, си анэри мы гъэмахуэм, Тхьэм жиӏэу щытмэ, къэкӏуэжыпа. Документ ӏуэхукӏэ сыткӏэ псори зырызурэ зэфӏэдгъэкӏа, зэ зыр къэкӏуа, абы ейхэр зэфӏэдгъэкӏа, адрейр зэфӏэдгъэкӏа. Жамбэрт, уэри укъуэ закъуэ унагъуэкӏэ? Ооу, сэ зы шыпхъу сиӏэщ. Нтӏэ, шыпхъур мыбыкӏэ къекъуу щыт хьэмэрэ? Ар абдей къанын. Уэ сыт нтӏэ къыджепӏэныр?
Тыркум щхьэ бжесӏэн ори Истамбылым а мо лъэскӏэ мыдей дыщыӏу докӏ ара а етӏанэ къыдоухри каникул сыт жаӏэурэ зыгъэпсэхуну докӏуэ Тыркуми Истамбылым а кхъухьлъатэм самол аэропортым сыщикӏыжкӏэ си гъеин къокӏуэ Бамэ къыпипӏмэу цӏыху изхьэр сэщӏэрэ, псалъэхьэ хьэрыпыбзэ, тыркубзэ жысӏэри, абы щхьэ унэм мыхуэдэу сокӏуэри, согъуэлъ, сожей, пщэдгыжь сылэжьэну сщӏодзэ, ди адэ и гъусэ. Абы щхьэ Тыркум сфӏэфӏкъым апхуэдэу.
Зэрыжыпӏащи, абдей улъэтэжа иужь, уи гум зекъуз, мыдей укъэтӏысыжа иужь-щэ? Мис, ар, ар нэхъ. Си гур хуохуэ. Ди дейхьэри шыпхъуитӏ сиӏэ, сэра нэхъыщӏэ дыдэр. Курытыр, курытри нэхъыжьри фӏы дыдэу еджахэти, уэри стретер ухъун хуей жаӏэурэ, абы щхьэ ара седжэ, ауэ сэ нэхъ сызыхуейр адыгэбзэрат. Мыр сухыу щытмэ, къэзухыу щытмэ, и мыдей сыкъэнэну щытмэ, ари Тхьэм жиӏэм сетӏысхьэну си гугъэ. Адыгэбзэм?
Фӏыцӏыкӏам нэшхуэпэ. И а тӏури зыр немецым щыӏэ иджыст, ар йоджэ. Адрейри Тыркум мэлажьэ, седжэфын щхьэ, здэӏэпыкъу. Абы щхьэ мыхуэдэ иджысту ахэри хуей хэкум къэкӏуэну. Сэ бжесӏэну сыхуейрат? Мис мурад фщӏахэр къывэхъулӏэу. Фызыхуейм фиӏэр техуэу. Мис а бзэм фыщӏэхъуэпсу зэвгъэщӏэну фызэрыхэтыр къывэхъулӏауэ Тхьэм фигъэлъагъу. Тхьэм жиӏэ. Нобэкӏэ аращ. Тхьэм фӏыкӏэ зыхуигъазэ.